Bunaíodh Fóram na nÓg i 2009 le freastal ar an ghéarghá agus éileamh ag eascairt ó Ghaelscoileanna le haghaidh deiseanna neamhfhoirmiúil, chun úsaid shóisialta na Gaeilge a chothú taobh amuigh de gheataí na nGaelscoileanna. Ó dhearcáin bheaga, d'fhorbair an earnáil óige Gaeilge ó thuaidh mar dhlúthchuid de scoilphobal na Gaeilge agus mar chrann taca d'infreastruchtúr athbheochana na Gaeilge atá fréamhaithe san fhorbairt agus athghiniúint phobail agus é tiomanta do chlaochlú sóisialta i gcoitinne. Tógadh earnáil s'againn ón bhun aníos le béim ar mhúnlú féiniúlachta agus saoránach gníomhach ag leibhéal an phobail. Inár múnla den obair óige trí Ghaeilge, cuirfear béim shainiúil ar mhuintearas, cur chuige rannpháirteach ina bhfuil an teanga lárnach, spás comhroinnte agus fonn úinéireachta. Tá sé de sprioc againn daoine óga muiníneach, cumhachtaithe a chothú a bheas mar ghníomhaithe agus ceannairí sa tsochaí i bhfís chlaochlaitheach athbheochana na Gaeilge. Is earnáil measartha óg muid agus tá go leor bainte amach againn go dtí seo. Tá muid ag súil le todhchaí gheal amach romhainn. Is mise Orliath Mhic Leannáin, Bainisteoir Sheirbhísí Óige le Fóram na nÓg. Mar a chuala sibh, tá Fóram na nÓg faoi bhláth le deich mbliana anuas. Is í an bhliain seo, 2021, an bhliain is suntasaí i dtaca le níos mó seirbhísí óige a bheith curtha ar fáil, chun freastal ar an earnáil óige Gaeilge fud fad na Sé Chontae. Beidh Fóram na nÓg anseo le hionadaíocht a dhéanamh ar bhur son le cinntiú go bhfuil bhur gcearta teanga agus daonna curtha chun cinn. Ar a bharr sin, beidh muid ag éileamh seirbhísí cearta dár nGaeil óga. Beidh muid ag cinntiú go bhfuil bhur nguth lárnach i ngach píosa oibre a thitfidh amach agus go mbeidh rannpháirteachas ann a chinnteoidh go bhfuil an Rialtas ag freastal ar bhur gcuid riachtanais. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis an EA agus an Roinn Oideachais as a bheith ag obair linn le blianta beaga anuas agus as an maoiniú seo a chur ar fáil le cinntiú go bhfuil an obair óige trí Ghaeilge comharshruthaithe ag bláthú agus ag fás. Tá muid an-sásta a rá go bhfuil seirbhísí breise againn i dtaca le hoiliúint, cláracha óige, iniúchadh earnála, imeachtaí geallsealbhóirí agus taighde a dhéanann cinnte go mbeidh muid ábalta a freastal ar an Ghaelphobal óige, scoileanna agus an pobal Gaeilge i gcoitinne fud fad na Sé Chontae. Mar aon, beidh Fóram na nÓg ag tógáil suíomh nua idirlíne idirghníomhach le roinnt cláraithe óige, a n-oibreodh mar fhoinse lárnach teagmhála agus stóras acmhainní.

Dia daoibh a chairde agus fáilte go lainseáil suíomh idirlín Fóram na nÓg. Is mise Conchúr Mac Siacais agus tá mé ag obair mar Oifigeach Forbartha Réigiúnach le Fóram na nÓg le roinnt míonna anuas. Tá an lainseáil seo ag titim amach mar páirt de Féile na Carraige. Tá Féile na Carraige á reachtáil ag Glór na Móna san Uachtar Cluanaí le roinnt blianta anuas agus mar páirt de imeachtaí na seachtaine seo tá muid ag déanamh an lainseáil ar an suíomh seo but beidh roinnt imeachtaí ag titim amach de réir a chéile le linn na seachtaine. Beidh cuid de na imeachtaí sin ag freastal ar an phobal, cuid ag freastal ar an óige. Beidh siad ag clúdach téamaí i dtaca le ceol, cultúr, spórt agus polaitíocht. So i measc cuid de na himeachtaí a tharla go dtí seo ná, bhí lainseáil an Fhéile ann Dé hAoine chomh maith le léiriú scannán ann oíche Shathairn. Maidin Shathairn ansin bhí lainseáil múrphictiúr ar son an fheachtas Donate for Daithí agus ar agus chomh maith leis sin bhí lá spóirt ann le Laochra Loch Lao. Cuid de na himeachtaí suimiúil atá ag tarlú an tseachtain seo i dtaca le Fóram na nÓg beidh ar ndóigh an suíomh lainseáil anois againn agus anocht beidh Muid ag déanamh lainseáil ar an taighde a rinneadh ag Orla Nig Oirc ar son an togra Solas na nÓg agus tá muid anois ag bogadh i dtreo ag amharc ar an Fhéile ag titim amach an chuid eile den tseachtain. Beidh muid ag amharc ar roinnt ceardlann ag titim amach agus chomh maith leis sin beidh seoladh leabhar ann agus beidh Léacht Harry Holland, agus beidh gig Féile na Carraige ag tarlú ansin i Gort na Móna ag an ar an deireadh seachtaine seo chugainn. Agus i rith na seachtaine seo beidh roinnt imeachtaí eile ag tarlú in sa phobal, in san Uachtar Cluanaí agus fud fad Béal Feirste, so coinnígí súil amach ar chlár Féile na Carraige agus bígí bígí linn ag na himeachtaí sin más féidir. So inniu táimid ag amharc ar an suíomh idirlín. Tá muid ag obair le dearthóirí le roinnt míonna anuas, ag cur le chéile suíomh a bheadh ina foinse eolais don earnáil óige Gaeilge but chomh maith leis sin beidh roinnt acmhainní ar an suíomh sin, beidh roinnt taighde foilsithe ar an suíomh sin agus beimid ag amharc i dtreo grúpaí a ghríosú ins an dóigh is go bhfuil siad in ann an suíomh seo a úsáid ar bhonn cumarsáide lena chéile agus sa dóigh is go bhfuilmid in ann coinneadh suas chun dáta leis na acmhainní is déanaí agus is fearr don obair óige. So mar páirt den imeacht seo inniu, tá lúchair orm a rá go mbeidh an suíomh seo ag dul beo tar éis an fhíseáin seo agus beidh mise ag plé cuid de na téamaí atá ag rith tríd an suíomh idirlín agus ansin beidh muid ag amharc ar físeán beag cleachtaidh leis an dearthóir a rinne an suíomh dúinn. So beidh an suíomh idirghníomhach úrnua seo. ag dul beo ar son na grúpaí ar fad atá páirteach ins an earnáil óige Gaeilge but chomh maith leis sin ar son duine ar bith atá suim acu ins an earnáil óige Gaeilge agus atá ag iarraidh fáil amach níos mó eolas faoin earnáil so cuirfidh an suíomh seo foinse cumarsáid ar fáil do na grúpaí óige Gaeilge chun deiseanna comhoibre a chothú ins an earnáil sa dóigh go dtig le daoine cumarsáid soiléir a dhéanamh lena chéile má tá sin de dhíth agus sa dóigh go dtig leo súil a choinneáil ar na rudaí atá ag dul ar aghaidh timpeall an earnáil. So i measc na ngréithe úra a bheas ar fáil ar an suíomh beidh léarscáil idirghníomhach ann ina bhfuil muid ábalta amharc ar na clubanna óige ar fad atá ann agus chomh maith leis sin leis na soláthraithe seirbhísí atá ann sna ceantracha áitiúla sa dóigh go dtig linn cuidiú agus a chur leis na seirbhísí atá ar fáil go háitiúil. So chomh maith leis an léarscáil, beidh foinsí eolais ar fáil agus beidh roinnt cláracha agus polasaithe ar fáil ar an suíomh idirlín chomh maith. Táimid ag tógáil ar na acmhainní seo de réir a chéile ach táimid ag bualadh amach le grúpaí, na grúpaí ar fad atá. cláraithe le Fóram na nÓg agus beimid ag cuidiú leo i dtaca le traenáil a chur ar fáil agus acmhainní a chur ar fáil do na oibrithe óige. So beidh tú in ann na acmhainní sin a íoslódáil agus chomh maith leis sin beimid ag cur cúpla píosa taighde in airde, an píosa taighde is déanaí a bhí déanta ag Fionnuala Nic Roibeaird agus iniúchadh a bhí idir lámha ag Fóram na nÓg. Bhí mise i dteagmháil le grúpaí le linn an tsamhraidh ansin agus bhí muid ábalta tomhas a dhéanamh ar na riachtanais atá ag teacht amach as na grúpaí sin go háitiúil, na riachtanais sin bunaithe ar chumarsáid le hoibrithe óige agus le daoine óga chomh maith. So mar páirt den iniúchadh rinneadh dhá suirbhé, suirbhé óige agus suirbhé oibrithe, agus bunaithe ar na torthaí as an tsuirbhé sin tá tuairisc scríofa ag Fóram na nÓg agus beimid ag lainseáil an tuairisc iniúchta sin chomh maith leis an tuairisc taighde in sna seachtainí beaga romhainn anseo so beimid ag foilsiú dáta don lainseáil sin. So tá an suíomh idirlín seo bunaithe ar cuidiú a thabhairt don earnáil cumarsáid a dhéanamh lena chéile, níos mó acmhainní a fháil atá suas chun dáta agus a bhfuil tú in ann a bheith ag íoslódáil agus ag úsáid le bhur grúpaí. Agus beidh muid ag amharc i dtreo an bliain úir nuair a beidh muid ag cur go mór leis na acmhainní atá ar fáil ar an suíomh de réir a chéile agus tá sin uilig, mar atá ráite, bunaithe ar na riachtanais a bheas ag teacht amach as na cumainn. le linn an iniúchadh. So, tá mise ag dul físeán beag a léiriú anseo, físeán céim ar chéim in sa dóigh go dtig leat dul tríd san suíomh. Tá sin gearrtha agus curtha le chéile leis an dearthóir a rinne an suíomh linn. So, tá súil agam go mbaineann sibh sult as an físeán beag seo. Beimid thart chun freagra a thabhairt ar na ceisteanna má tá sin de dhíobháil oraibh le linn an fhíseáin nó tar éis an fhíseáin. So, bainigí sult as seo.